ife na-agba anya mmiri because ka m fụsịrị ife a anya mmiri na-agba m kemgbe mbọsị m fụrụ ya wee lue today ezubela m ike mmụọ m ekwela ezu ike m chọọ ka m gba nkịtị ka m lapụ ikwupụta ya ọ na-enye m nsogbu ọ dịka akwanyere m ọkụ you must say it you must say it you must say it ife a ka a na-edisturb nna m so I have to say it I have to say it ka o wee luo ndị kwesịrị ka fa nụ ya ntị ndị dị concern ka o wee luo fa ntị some days back n'ụbọchị ole ma ole gara aga mmụọ kpọrọ m wee kpọga m n'enu ugwu dị anya n'enu ugwu dị anya wee nọ n'enu ugwu ahụ were fụ ee nọ n'enu ugwu ahụ na-afụta obodo dị iche iche fụta Enugu Abia Anambra Imo Ebonyi ndị a dị nso mana afụkwala m obodo ndị ọzọ dịka Akwa Ibom Rivers Cross Rivers Delta na-afụcharakwa ndị a afar off but e nwe ndị ka dị nso very closer ndị a ka ọ ka were mee affect ife a m fụ ka were mee ndị a affect let me go straight to the point mmụọ mepere m anya m wee fụ ka ndị mmadụ na-agba azị na-agba ọsọ na-agbasasị na-agba helter skelter na ka a na-agbasasị na-agbagharị ụda egbe wee na-ada everywhere so ka m na-ene anya na-achọ ka m fụta ife na-eme ọfụma m fụ na-achọ ka m fụ onye na-achụ mmadụ na onye a na-achụ na onye na-agba ọsọ na onye na-achụ mmadụ as in onye na-achụ na onye na-agba ọsọ m wee fụ na ndị na-achụ bụ ndị ntorobịa ndị a na-akpọ youth fa yisi blacks burusie egbe a na-agbago ma ndị a na-achụ ndị a na-achụ bụ men on siren n'anya na-afụzi onye yiri suit ma ọ agbada ma ọ senator's attire ya si n'ime moto ya na-amapụta ọ na-amakpu ọfịa

kedu ife na-eme na-achọ ka m mụta ife na-eme so na-ene anya na-afụ government houses na-adị empty ụfọdụ ndị nwere opportunity gbanwee ọsọ gbapụ na-agbana Abuja as in ndị nwere opportunity ịgba ọsọ gbapụ na-agbana Abuja m nọ na-ajụ ajụjụ so kedu ife na-eme fa sị na oge elugo oge ịbọ ọbọ ife a ka mmụọ na-agwa m na oge ịbọ ọbọ elugo ife a ka m na-anụ na oge ịbọ ọbọ elugo na-efifi n'isi na-ebe sọnsọ akwa anya mmiri na-apụ m n'anya because ka a na-eme ife a ozu na-ada ka a na-eme ya ozu na-ada ozu na-ada na-asị chineke kedu ife o ji were bụrụ na na obodo be nna m kedu ife o ji were bụrụ na my place why o ji bụrụ na my place ife a ka m nọ na-ajụ ya wee na-asị ya biko ọ na-agala emenwu ka ife ndị a kwụsị ọ sị m mba na ọ gaghịkwa akwụsị na naanị ofu ife ga-eme ka ọ kwụsị m sị ya biko na ya gwa m kedu ife wu solution kedu ife ga-eme ka ọ kwụsị ọ sị m na naanị ife ga-eme ka ife a lapụ ịbịa na mmezu bụ ma ndị a na-achị ụmụaka ọ kpọtara ụmụaka na round table fa na fa akpaa nkata dịka nna na ụmụ m sị ya ee ozi ka ka a ga-esi wee gwakwanụ fa ọ sị m otu ọbụla ị ga na-esi wee kwu ya nwa nke mmadụ kwue ya ka ị mara ma fa ọ ga-anụ m sị okay na m ga-atrykwa my best ọ ya bụ vidiyo a ị na-afụ now so ị nwere any reason ị ga-eji wee wụ ị fụ vidiyo a you don't share it you don't have any reason to do so the moment ị na-afụ vidiyo a pam ka a mala ma fa ọ ga-anụ igbo elite over to you ọ bụla naanị nke a ka m fụrụ m ga-agwakwa gị ọzọ m fụkwa before m bịazie kwuzie solution ka m gwakwa gị ọzọ after ka this first group of people gbasịrị ọsọ a adị m sure na ndị a wụ politicians gbara ọsọ izizi a fa agbapụrụ lapụsịa government house lapụsịa their offices gbapụ obodo a ebe fa m fụziri abuja ka fa na-anazi one way m na-afụ one way traffic ebe ọ na-ablink abuja one way na-afụ signboard abuja very far away na ebe fa na-ana ebe mgbadebe ọsọ ikpeazụ fa nwere all the government houses dị empty ị ma ife mere nụ ụmụaka ndị a amaghị m ebe fa si nweta gut amaghị m ebe fa si nweta morale egbe ada abafalụ ọ sọ ọbara that is a problem that is a problem there is a problem there is a problem You better listen. There is a problem. There is fire on the mountain. The fire is coming. After ka ndị izizi a gbasịrị ọsọ, the first set of these people gbasịrị ọsọ, ọ dịka abịara nwee calm dịka m si wee fụ ya. So ọ dịka ya asị na ee eh, abịa nwetụ small rest. Nwa obere oge ya mekwa, arịtube from the mountain. The second race ebidokwa the second ọsọ again. ọsọ nke abụọ a gbara ị ma ndị gbara ọsọ a ndị otu anyị ndị yi white ndị ụkọchukwu ndị pastors avert this evil ọ sị m nwa nke mmadụ gee ntị ka m gwa gị naanị ụzọ a ga-esi wee mee ka ọ lapụ ịbịa na mmezu bụ naanị ma ndị o chegharịrị were mee ife e kpere n'ikpe na ezi omume ọ sị m nke ndị politicians 1

ma a kpọrọ fa ESN ma a kpọrọ fa IPOB ma a kpọrọ fa MASSOB ma a kpọrọ fa BIM it doesn't matter afa a kpọrọ ndị a call them to round table immediately there is fire on the mountain call them to round table immediately there is fire don't neglect them and say eh, anụrụ m some comments Obiọzọ na-eme ọ gaa programs ọ na-asị na who is Nnamdi Kanu who is IP oga ọkụ a na-abịa ga-eso gba gọ be warned stop provoking these boys to anger be warned I'm warning you personally the rugged preacher is warning you Obiọzọ ị kpọrọ onwe gị ọha na eze ndị Imo ka ị kpọrọ onwe gị ọha na eze ndị oshi ị kpọrọ onwe gị ọha na eze ndị ọgụ ma ọha na eze ife ị wụ oga be warned be warned egwu a akarịgo akụkọ anyị na-akọ ọkụ a ga-esokwe gwa consume go this fire there is fire on the mountain be warm stop confusing the elites so that they can do the needful kpọọ ụmụaka to round table immediately dialogue fast fast don't waste time don't allow it to pass 2021 there is a fire on the mountain this fire is gonna consume almost everybody almost few people wụ ife ga-adị safe do you know what ndị ugwu ga-agba nkịtị so na-ene fa anya na-ekwuzi n'ime obi fa gbuchasịanụ onwe unu there it doesn't concern us their help cannot matter because their armies don't want to die again fa onwekweghị ife fa ga-eme nwuo so iji wee gosi gị na aka chukwu dụkwa n'alụ ụmụaka bikonu ka m na-ayọ unu call them to order they are your children stop keeping them quiet the more unu na-agba fa nkịtị the more fa na-aka nku fa na-aka nku every day mgbe unu ga-agba nkịtị ka fa kasịa nku a ọsọ gbara ilu ga-agbakwa azụ asio solution wụ kpọọnụ fa to order ịma unu mara ife ọ wụna fa kwuru bidonụ mebe ya implement immediately mebenụ implement immediately don't waste time there is fire on the mountain the fire is coming this is the solution nke a wụ solution nke ndị politicians ka unu wee lapụ ịgba ọsọ a m fụlụ unu gbala ka e wee lapụ i-empty every government house na south east ka m na-awarn unu nke a kpọọnụ these boys to order kpọọ fa to round table you have their contacts of course you do you know who they are you will be having meeting with Nnamdi Kanu before he traveled so you have their contacts kpọọ fa to order

the, the place they will live in, the future they will live in. So allow them to design it by themselves. Your time is up. You have been ruling since 1970, 1980 up till now. O nwelu ulu unu banwuru. Unu na unu na-abụrụ armed robbers, unu na-abụrụ ndị ori ndị ori. Kedu ka ife ife ndị aka ala hepụta? Ọ maka fọmfoju akpa unu nata unu esendie na bank accounts unu dị na uh, outside uh, outside the country. obodo a na-agbalị ndị nwe obodo ekunitegokwe o nwere ife na-eme there is fire on the mountain m na-enye unu nke a wụ last warning i will not warn you again last warning the voice of the preacher i am telling you is the voice of god then clergymen like me ndị ụkọchukwu ọsọ nke unu na-abịa ọkwa unu na-anakọ ego unu natasịa ụmụ ogbenye ego unu ewele lụọ skuul unu lụchaa ụnọ akwụkwọ ahụ nwa nwa ogbenye agara agụnwuzi na ya ndị ori armed robbers pastor ị naa tithe of 10 million naira i wele gaa golo adịa to nke inwevụla enwe gaa goro private jet i wele gaa na-aservice ndị enyi gị nwaanyị were ya ga na-eme ọtụtụ alụ dị iche iche i chee na ndị mmadụ ada afụ hmm, there is fire on the mountain ị na-alụ mansions everywhere instead of returning the money back to the people it is always any avenue chineke mere ebe a na-anata ego ebe a na-anata tax ebe a na-anata tithe ebe a na-anata offering It is always when the people bring it, you return it back to them. But you religious leaders doesn't return one naira to anywhere. Nke unu, ọsọ nke unu na-abịa o. That is, I saw two groups of people running helter skelter. Nke unu nwa, nke unu bụ bidonu ugbu a returnbala ndị mmadụ ego fa. Unu nata, unu return one. Declare all the um, religious um, I mean ụnọ ụka niile ndị ndị ndị ụka nwe declare ya free school from now from henceforth declare ụnọ ụka niile ndị ụka nwe free education free education n'efu ka e wetara ya n'efu ka unu ga-enyeghachi ndị mmadụ unu ezuzine ndị mmadụ ori ori unu adịgo too much you guys are ọ dụka unu ka ezu ori karịa ndị politicians oshi unu ka nke ndị politicians ndị ụka ndị ụka nke unu achụkwala ụnụ ọsọ n'obe nke ụnụ ọsọ ụnụ kakwala aka ndị mmadụ si izizi ewu ụnọ akwụkwọ si izikọrọ properties as in ọsọ wee gbaa ọsọ nke ụnụ ọsọ nke ụnụ achụkwala onye ọwụna ọsọ ọ bụlakwa ị nọ na your pulpit na ị na-akparị Mr President ma ọ na-akparị the governor while na gị onwe gị bụ onye oshi you are sitting upon i tukwu n'enu i tukwu n'enu ego ezuru ezu na ị na-atụ onye ọzọ aka na-akpọ ya onye ori oga ikpe nke ụnụ na-abịakwukwe o nwelọkwa onye ikpe a lapụrụ this fire gbakwala gbaa in toto last warning the money you are collecting sorry for the network interruption we are back so gekwenụ ntị nke unu n'ife m na-agwa ụnụ nke ikpeazụ a onye ọbụla mee ife e kpere n'ikpe na ezi omume na ana igbo a fụrụ nke ana igbo gbara ọkụ ọ gbara gbaa gwogwo gbaa mgbarikọ mana naanị ụzọ anyị ga-esi were kwụsị ya ịgba ọkụ a bụ ka e mee ife e kpere n'ikpe